ọ bụkwa na akpa ọfụma arahụọ n'ute mana onye ọbụla gbukaziri ute ya o hie n'ala maka na onye chụpụrụ onwe ya n'ụgbọ agasị na ụgbọ erute ya na iro dị n'ụlọ dị ka agwọ abalị na enweghị onye ma ebe isi ya dị bụ na ya eji ọkụ agbaa ya ọkụ ebe ọ sọrọ isi ya ya nọrọ iwu bụ na a ga-ahụrịrị ya ntị adịkwa o nwere ka ọ dị na ịkpakpa na nwanne ya wee gọọ na-eri ya ọdụ ihe a bụ afọ asaa Emmanuel ji wee lụ Rita ha abụọ na-arụcha ọrụ bekee ọ bụkwa naanị otu nwa ka ha ji ụgbọala Emma na-anya bụ na ụtụrụ m aka ọ bụrụ na ọnwa agwụ akwụọ ya ụgwọ ọnwa ụgbọala mabiri ọkara ego logodi ewerezi ọkara nke fọrọ afọ wee gboro mkpa ezinụlọ ọ sịkwanụ ka o ree ya ere ego ụgbọala ọ ga na-agbafu aga ọrụ ga na-erikọrọ ya ụgwọ ọnwa o rekwanụ ya ego ọ ga-eji egota nke ọzọ adịghị Emmanuel ebugide n'ibu a ike agwụ ya o wee ruo otu ụbọchị Emma ewere kpọọ oriakụ ya jụọ ya ma ndị ụlọ ọrụ ha ọ na-etikwara ya ego n'ụgwọ ọnwa oriakụ ya sị mba na ihe a 30,000 ka ha na-akwụ ya na anaghị etiga etiga na anaghị ewepụ ewepụ di ya sị ya ya kwụsị ịrụ ebe ahụ ka ya chọtara ya ọrụ n'ebe ọzọ ebe a ga-enwe ike welitekwuoro ya ego n'ụgwọ ọnwa Rita sị mba na ebe ọ na-arụ uforo ya ahụ na ọ masịrị ya di ya hapụ ya o wee ruo otu ụbọchị otu nwa ahụ ha ji ewee daa ahụ ewee na-ebugharị ya site n'ụlọ ọgwụ ruo n'ụlọ ọgwụ ego dị nke nwoke n'aka agbarisiela ọ jụọ nwunye ya ma o nwere nke o ji nwunye ya sị na o nweghị ka o si dịrị ya di ya gbapụ gaa bie ego ego ka o biri agbarie ebe a na-eme ka azọta nwata ndụ ọbara nwata agbatuola ruo 5% nwoke ebilie mapụ na-achọ ebe ọ ga-ebitegasị ego tupu Emma na-esi n'ebe ọ gara ibitesi ego abata nwata atụfeenụ isi azụ ihe ewute Emma o bee bechaa kpakọrọ onwe ya buru ozu nwa gaa lie ka ụbọchị na-akpụdenwe echefusie ihe niile otu abalị ka phone Emma malitere na-eme hanging mmadụ kpọọ ya n'ekwentị tupu ọ na-aga ịza ya bụ ekwentị ekwentị anyụọ maka na ibu dị n'ekwentị karịrị o were ekwentị nwunye ya na-achọ ka o tinyesi ụfọdụ ihe ka ọ ga-abụ o tinyechaa ọ formatịa phone ya ihe a ka ọ na-emegasị ozi abata n'ekwentị nwunye ya Emmanuel agụọ ihe edere n'ekwentị ahụ ozi ahụ asị na ebe azụ ga-erikwu simenti atọ Emmanuel ahapụ ihe ọ na-eme gaa ka o lee onye zitere ya bụ ozi o wee bụrụ nna nwunye ya Emma elee nwunye ya ya ọ bụrụ na nwunye ya ka nọ n'ụra o wee gbaturu ọkụ ekwentị ya wee banyezie na WhatsApp o wee chọpụta na nwunye ya arụọlara nwanne ya nwoke ụlọ na-egbuchi ya fensị ọ bụ fensị ahụ a na-egbu ka a sị na ọ ga-erikwu simenti atọ Rita emeghị ka di ya mara Emma esi ebe ahụ banye na email o wee bụrụ na ụgwọ ọnwa a na-akwụ Rita ka nke a na-akwụ ya okpukpu atọ mana ajụọ Rita Rita sị na ọ 30,000 ka a na-akwụ ya site n'afọ ruo n'afọ o nweghị ka o kwere ka di ya mara di ya gaa lee ego ole o nwere n'ụlọ akụ ọ bụ na ego nọ n'ụlọ akụ ya ga-ezu ịzọ nwa ha ndụ ma ọ lọkwa ụfọ anya mmiri ewere ju Emma n'anya ọ chọọ ka ọ jụọ nwunye ya mechaa gbaa nkịtị ka chi bọrọ Rita akwadochaa ọrụ na-achọ ka ọ pụọ di ya kpọọ ya jụọ ya kedu ka i si arụziri nwanne gị nwoke ụlọ i meghị ka m mara ị nwechara ego ole dị otu a n'ọba ego gị i meghị ka m mara ka o metụọ gị n'obi iji ya zọpụta nwa anyị nwụrụ anwụ ị ma ego ole a na-akwụ m n'ụlọ ọrụ mana amaghị m ego ole a na-akwụ gị n'ụlọ ọrụ i zobe nke gị ajụọ gị ị sị ọ bụ ihe dị otu a mana achọpụtala m ihe niile nna gị agwachala m ihe niile na ị rụọra nwanne gị nwoke ụlọ na-egbu fens ụkwụ atọ rita n'ala ọ mazi ihe ọ dị ya ka ya mee emee o were iwe kwee rụ ụzọ pụnwa ọ bụrụ ọrụ ka ọ gawara ọ bụrụ na ọ be nna ya ka ọ lawara mmadụ ama o teghị aka ịma ji wee garuo n'ụlọ ọrụ ya ekwentị ya na-ada aghara aghara o lee anya na ekwentị ọ bụrụ nna nwunye ya ọ tọrọ ekwentị ala o kweghị aza ya aza ekwentị akụgidene ịma atachie obi wee zazie ya bụ ekwentị ozugbo ọ zara ekwentị ihe ọgọ ya jụrụ ya bụ ọgọ ị sị na ọ mụ gwara gị na Rita na-arụrụ nwanne ya nwoke ụlọ ịma ajụọ ya ọ rụụrụ ya ụlọ n'eziokwu ka ọ bụ na ọ rụọrụ ya ọgọ ya nwoke agba nkịtị maka ọ na-abụ ikpe ma ọnụ agba ehuru ịma agwazi ya na o soro bụrụ nwoke na o nwere ka ọ dị na ya na nwunye ya bi n'ime ụlọ kemgbe eri oge na ọ naghị agwa ya eziokwu okwu a ka ọ kpụ n'ọnụ ọgọ ya nwoke agbanyụrụ ekwentị maka na eziokwu na-afụ ụfụ n'ahụ emesịa ọgọ ya nwoke na ọgọ ya nwaanyị tinyere nwunye ya na ụmụnne ya ha abịa gbuo ikpere n'ala bịa na-arịọ ya sị ya gbaghara ịma asị ha na iwe adịghị ya n'obi na ego bụ ego rita ihe ọ chọrọ iji ego eme ya were ego menwe ebe iwe siri wewe ya bụ na ọ na-eme ihe na o mee ka ọ mara na o kwesịrị ịdị na-agwa ya eziokwu na o nwere ka ọ dị na mmadụ abụọ bi n'ime ụlọ otu anaghị agwa otu eziokwu ịkpụkpa na nwanne ya wee aga ọ na-eri ya ọdụ na ya na-etinyere ya anya n'ego ya ha ekele ya laa site kemgbe ahụ rita enwerezioro onwe ya n'ebe di ya nọ oge ọ bụla ọ nọrọ ka aṅụ a bụrụ mmiri tinye na di ya anaghị eji ike enye ya ihu etu o si enyebu ya na mbụ ọ na-adị ya ka di ya chọrọ ịlụ nwaanyị ọzọ ma ọ bụ na ọ chọrọ ịchụ ya ọ gakwuru di ya otu ụbọchị ebe di ya gbegara aka n'agba na-eche echiche ụwa ya ọ jụọ di ya ma ọ chọrọ ịhapụ ya di ya elee ya anya gba nkịtị ọ jụọ di ya ma ọ chọrọ ịgba ya alụkwaghịm di ya sị ya na ọ bụghị obi ya mana ọ bụrụ na ọ ihe ọ chọrọ na nsogbu adịghị site ka mgbe ahụ wee ruo taa Rita na-akwadozi di ya n'ọtụtụ ihe dị n'ime ụlọ ihe ọ chọrọ ime ọ jụọ di ya di ya sị ya mee o mee di ya sị ya hapụ ọ hapụ maka na ọ ma na di ya enwe nsogbu maka na ọ ma na di ya chụọ ya na o nweghị onye ga-adị ya ka di ya ahụ nwoke na-enweghị nsogbu nwoke mesapụrụ ya ahụ ugbu a ha ji ụmụ abụọ otu nwoke otu nwaanyị ịhụnanya ha na-amụba mgbe niile maka na eziokwu adịla n'etiti ha abụọ o nwezi onye na-ezoro ibe ya ihe ezoro gee m ntị awọ sị na di atọka ụtọ ya ka o ji ọ lụta nke ya kwọrọ ya n'azụ maka na ọ na-abụ ogori lụọ di abụọ ọ họrọ nke ka mma di gị bụ onye isi ezinụlọ i lee ya anya ọ bụrụ na ọ na-agbasi mbọ ike ịhụ na ezinụlọ ya nọ mma na ọ bụghị di arụrụ ala na ọ na-agwa unu eziokwu aghọkwala nwoke ahụ aghụghọ ezonarịkwana ya ihe ihe ọ bụla ị chọrọ ime gwa ya nke bụ eziokwu mee ka ọ mara maka ọ chọpụta na ị naghị agwa ya nke bụ eziokwu ntụkwasị obi o nwere n'ebe ị nọ alaa ọ bụrụ na ị naghị agwa ya eziokwu ka mgbe eri oge kwọpụkwa mmiri ugbu ọ ka nọ gị n'ọbụ ụkwụ ọ ghara ịbụ o ruo gị n'olu ị sị mmiri eriela gị a na-agwakwa ochi ntị na agha esula ọ naanị nshi ka a na-eme chetara arụ taa wee taa ntị adịkwa ya gazie